The DC purezidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi ndikukupaseni moni anthu nonse amene mmakonda the DC amene ngati simumva DC mmakhala odandaula kwambiri ndimakondwera kwambiri ndi chikondi chanu chimene mmakhala nacho pondipasa ine sapoti kuti ntchito imene tinayiyamba kutumikira a Malawi mu dziko la democracy ipitilire. Komanso ndikukupaseni moni inu nonse amene ndi adani anga, amene simmapuma nane bwino, amene mmafunisisa mutalandira foni kapena mutamva uthenga kuti chi DC chamwalira. Ndikukupaseni moni. ndikukuwuzaninsoni kuti ine ndilipo ndipo ndizapitilila kuwalankhulila a Malawi. Chimene chimakupwetekanicho siku lina chizaphulikila momo m'mutima mwanumo koma ndilipo ndipo ndimakufunilani zabwino kuti mukhale moyo wautali kuti muzichi- muzipitilizabe kundida komanso muzipitiliza kumva the DC chifukwa ngati mmandida ndiye kuti DC yo mmamumva. Ine ndilipo ndizayima pa chilungamo Ndipo khaya wina zimpweteke zisampweteke koma ine ndilipo ndipo ine sinimagawa ma sweet ndizapitilila kuyima pa chilungamo khaya wina azikwiya khaya asamakwiye koma the DC alipo. Muziko limene mpaka lero Anthu ambiri amene anagwira ntchito ku MEC akuvutikabe, maziphunzitsi, apolisi, a army komanso anthu ambiri amene anagwira ntchito za u clerk komanso ena kukhala ma P.O, presiding officers, mpaka lero anthu akuzunzika kosalandira ndalama zawo a MEC wo kuwafusa kungowakalipila anthu amene anapangidwa hired magalimoto awo mpaka lero ndalama sakupasidwa kumazifusa kumanena kuti koma chisankho chimenechi chidalidi ndi budget ungoziwa kuti imeneyo ndi sabotage akufuna anamizile boma la nyuwanilo kuti silikuchitapo kanthu. Mu ziko limene a NEEF, ngakhale boma linayimisa kuti NEEF ma operations ake ayime kaye, a NEEF adakapitilizabe kuzunza a Malawi. Mpaka lero anthu ena akupita ndithu m'menemomu kumakalandira ndalama osawapatsa anthu malisiti komanso kuwasinthira ma account chifukwa paja musayiwalire kunena kuti NEEF inali ndi policy kapena ili ndi policy imene anthu amayenera kuti akatenga ngongole azikasiya ku banki lero a NEEF omwewo akumayendanso m'midzimu ndikumawawuza anthu kunena kuti ndalama zija musakasiye ku account iyi koma mukasiye iyi Izi zikungosonyeza kuti iyi ndi sabotage, anthu akuba ndipo pakufunika machawi kunena kuti inuyo a boma, boma la nyuwani musakhale ngati a Yesu, ngakhale Yesu amene amakwiya, mupange machawi musasunge anthu amene ali a mtundu wina kapena anthu amene ali a, a ndale m'ma institutions osiyanasiyana chifukwa m'ma institutions osiyanasiyana muli anthu ena amene ngati mupitirize kuwasungamo mudziwe kuti akupangani sabotage kwambiri. Mu, choncho mukuyenera musamale kwambiri inuyo a dpp kunena kuti si onse amene akugwira ntchito m'ma institutions osiyanasiyana ali anu, enawo akupanga sabotage, Izi mukuyenera muziziwe. Lero nkhani zanga zazikuluzikulu tiyamba ndi nkhani ya alimi amene akudera nkhawa tsopano poona kuti tsopano mwezi uno ndi wa Okotobala, nthawi ina iliyonse mvula ikhonza kubwera koma palibepo any sign yonena kuti anthu a, a, anthu akumudzi kapena alimi apeza fetereza osika mtengo. Iyi inali nkhani yokuti inu a boma mupange machawi ndipo olo a president akanasankha mwina nduna ya za ulimi msanga msanga kuti ionesese kuti nkhani zimenezi za fetereza zili pa ground chifukwatu musaiwalire kunena kuti Chaka chathachi anthutu amalandira fetereza oberekesa koma chiujeni uh, chimangacho chitakula kale chitayamba kale kubereka ndiponsotu amalandira thumba limodzi ndalama zina zawo zimene anagula fetereza zidakalibe kuboma konko nde nkumafunsa kuti popeza anthu analandira thumba limodzi la fetereza o- okulisa tingoti chocho koma chimangacho chitakula kale kodi nanga f- ujeni thumba lawo lina lija alandira liti ziyenda bwanji popeza anthuwo anapereka kale ndalama zawo choncho pakufunikira kunena kuti inu aboma Mupange machawi, muonesese kunena kuti kodi nkhani ya fetereza iyenda bwanji chifukwa kuno ku Malawi nthaka idaonongeka ndipo anthu ambiri amadalira fetereza. Popanda fetereza anthu akumuzi sangatani, sangakolole bwinobwino. Komanso mwina muchite clarify chifukwa mmamizimu tidamva kunena kuti fetereza anthu osauka azigula 15000 koma anthu a, aku agriculture kuti akamayenda mmizimu akuwauza anthu kuti muzigula 90 pomwe 90 anali fetereza wa anthu olemera koma ife tidamva kunena kuti ndi 15000 koma alangizi mmizimu akamayenda akuwauza anthu kuti muzigula 90 Iyi inangofunikanso inu a boma muchite clarify, muauze anthu kuti kodi mtengo wa fetereza weniweni ndi uti komanso makamaka kupanga machawi posankha nduna za boma chifukwa ndiye nthawi ikunka naipita. Nthawi ikunka naipita, pakufunikira kuti anthu, anthu adziwe za mtsogolo la fetereza muno m'Malawi chifukwa nyengoyi siili mbali yathu. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ndi kuzunzika kwa mapeshenti amene akuzunzika mu zipatalamu, makamaka zipatala zazikulu zikulu komanso zazing'ono zing'ono. Madokotala ambiri ali ndi mwano koopsa mwano Munthu sunatsirize kuti ulongosole matenda ako, amakhala atakulembera kale ndi kukuponyera. Makamaka zimene zikuchitika ku Kamuzu Central komanso ku Queens kumene ati kaya chifukwa cha matenda a MPOX akumamuuza munthu kuti ayime 5 meters away ati ndikumamufunsa kuti ukudwala chani. Tsopano munthuyo alongosola bwanji dokotayo ali patali? Komanso kuphatikiza pamenepo, mwina munthu uli ndi matenda ako achinsinsi, umayenera kuti uzikamuuza dokotala uja pafupi naye. Koma zayambika panopa ndi zoopsa kwambiri. a Mapatient akumasiyidwa kutali ati azilongosola poopa MPOX komanso usanatsirize akulembera kale. And muzipatalamu zikuoneka kuti mankhwalanso mulibe. Ichichi inu a boma la nyuwani mukuyenera mudziwe ndi chifukwa chakenso kumeneko kukufunikiranso kumusankha Minister of Health msanga msanga chifukwa anthu akufa, anthu akugona panja ngati mene kulili ngati ku Queens. Komanso uh, week yathayi anangobwera a matron mu ward ina kungosintha mankhwala anthu within one hour nde kunapululuka anthu anthu kumangofa within one hour atangoyika ma drip kuwayikira ma patient opambana mwina anthu 20 kumangomwalira kumangomwalira atabwera amatroni amenewo zikumvesa chisoni kwambiri muzipatalamo madokotala ambiri ali ni mwano komanso sakufuna kuthandiza anthu iyi mukuyenera muyionere patalinso inuyo aboma kunena kuti zinazi zikuchitika chifukwa cha sabotage musasunge anthu amene mukudziwa kuti amenewawa sakugwira ntchito yawo moyenerera chifukwa mapeto ake zimenezizi zikupezani inuyo muoneka ngati inuyo ndi mukulephera mu zina ndi zina, koma ayi ali anthu amenewawo amanjanjawidi amene sakufuna kuti agwire ntchito bwino bwino, sakufuna kuti atumikire a Malawi. Izizi mukuyenera muziyang'ane bwino kwambiri chifukwa ngati simuziyang'ana bwino zimenezi zikupangisani mavuto kwambiri chifukwa si anthu onse amene akukondwera ndi boma ili. Ena paja anatuluka mu m'bomamo ndipo sakumvetsa pakana lero kuti ine nnatuluka bwanji. Akakhala kumaoneka ngati pena ni maloto. Kuti awa si maloto awa? Koma ayi anatuluka ndithu oti ena pakana akwirira ndalama amanga nyumba zawo sangasanga ndi pansipo ndikuikapo ndalama. Kukwirira ndalama. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ni nkhani ya ku mra. Mra ndofunika kumenekunso a boma muloweko chifukwa mra ikuzunzanso ayo amatchedwa kuti anthu a bizinesi. Ayamba mchitidwe tsopano omafuna kuchita harass anthu, anthu a bizinesi ndi cholinga kuti anthu, business community ipse mtima ndi boma limeneli ili Mukuyenera kuti ku mra kukuyende tsache lalikulu kwambiri komanso musuzumireko ndi diso lalikulu chifukwa ma officials a mra ena mwa iwo akumapangana ndi anthu otsutsa ndi cholinga kuti azipanga frustrate ma program a boma by uh, imposing ma- misonkho unnecessary misonkho kwa amalawi amene ambiriwo ndi a business ndi cholinga kuti azipsa mtima nanu so ku mra ku muyang'aneko koopsa just like mmenenso mungayang'anire ma city councils ambiri ngati ku mzuzu kumeneku uku anthu akumayenda ma officials akumayenda ngakhale m'mizi akumayenda m'matauninshipi kumpeza munthu ali ndi mashini yachitelala basi akusoka pakhonde ati azilipira 55000 kumpeza munthu ali ndi kawokala kache am, a mzuzu khanso amenewo city khanso kumpeza munthu ali ndi kawokala kake kumamuuza kuti iweyo uli- uzilipira 50000 kuifufuza nkhaniyo kuoneka kutinso ndalama zimene akutolera m'malokeshoni osiyanasiyana akungogawana okhaokha ma officials am- aku blantyre city council eh, mzuzu city council lilongwe city council ku zomba kuli zachinyengo zimene zikuchitika zambirimbiri mukuyenera kuti inu akuluakulu ma officials a boma amene mwangoyamba kumene bu- ujeni mwalowa kumene m'bomamu muunikire nkhani ngati zimenezi chifukwa anthu ambiri ali ready to bring sabotage ku boma limeneli ili boma la dpp musamalire kwambiri Pamene mukuchedwa kumasankha ma udindo osiyanasiyana makamaka ma minister muziwe kuti mbali inayi kwinakunso kukuwonongeka pakufunika ndithu msangamsanga ma checks and balances pakufunikira msangamsanga nduna zi zi zi zilumbire komanso kuti anthu azigwira ntchito chifukwa dzulotu mmene limafika linali pa 16 tu kusonyeza kuti ah, chichitireni zisankho zija kwatha mwezi tsopano kusonyeza kuti boma linayenera kuti lizichita run boma likuyenera kuti lizitani lizi anthu, azi, lizi, anthu azilitumikira lizigwira ntchito nkhani ina yofunikira kwambiri imene mukuyenera kuti muyiyang'anebe ngakhale anthu ambiri amadana ndi chilungamo ndi nkhani ya ku immigration aMalawi akuzunzika koopsa ndi nkhani ya mapasipoti. Ndipo kumeneku kuli akuluakulu ena amene anachotsedwanso ku immigration'ko koma tikunena pano adakagwirabe ntchito, kumalandira ndalama, kuma enjoya ma benefits, kumayendera magalimoto a ku immigration. Komanso pali ma deal amene ena akuluakulu akumeneko anapanga rent nyumba zosiyanasiyana ngati mmene kulili ngati ku Salima anapanga ena rent nyumba imodzi nyumba chipinda kumalipira 200 million Nyu- nyumbatu kumalipira chipinda 200 million munayenera kuti inu aboma mupangenso machawi muchite uh, revisit ma, co- ma contracts ngati amenewa si, si, it's not, it's not normal kuti munthu ungamakalipire chipinda 200 million uli ku Dubai uli kuti Izizi mukuyenera kuti muzipange mwansangamsanga chifukwa economy ya dziko lino sili bwino, ndalama zingobedwa, palibe chimene chimachitika, anthu amangoikirana kumbuyo, em ujeni ija imatchedwa Anti Corruption Bureau siimagwira, siikugwiranso ntchito muno m'Malawi. Mumayenera kuti muganizire zimenezi komanso muganizire za bungwe limeneli la ija imatchedwa kuti anti-corruption bureau chifukwa sikuthandiza konse Bon Kalindo the DC mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village akane akane alole alole box 76 Mulanje